ndikupatsani moni ah, bwezi nonse okondedwa amene mukuonera kwina kulikonse mu dzina lopambana la ambuye yesu khristu Mulungu amakukondani, amaganiza za inu. Nthawi zambiri timakhala tikukhala ndi mafunso osiyanasiyana kuti chifukwa chiyani izi zizakuti zakuti, ngati Mulungu amene bwanji bwanji. Zimangokhala mwachonchomo, koma choonadi chake nchakuti Mulungu amakukondani ndipo amasamala za inu. Munthu kapena kuti chilengedwe sichingakhale chanzeru kwambiri kuposa Mulungu. Mosasamala kuti kaya tikhala ndi malingaliro onsewo, koma Mulungu ni wamkulube, chifukwa iyeyo ni amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Iyeyo anadziwa zonsezo maziko a dziko asanakhale, zimene mudutsamozo, ndipo anapereka mayankho a mavuto onse amene tikumana nawo maziko a dziko asanakhale. Chachikulu nchakuti inu ndi ine tikhale mu ufumu wakewo. Tikakhala mu ufumu wakewo, zina zakuti zidzatitsata. Tikhale mwana wake, tikhale nawo mzimu wake woyera. Kenake tsogolo ni zonse zimene timasowa adzasamalira Ambuye Yesu Khristu monga mwa kulemera kwake. Ingokhulupirirani. haleluya ndiye tisanafike kuphunziro lathu la lero tingopemphera atate wathu wakumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali mwakatipatsa ngati iyi katiyankhuleni mu kudzoza kwa mawu kwa mzimu wanu woyera mzimu wanu woyera amene akathandizira mu gawo la utumikiri akathandizenso omvera kuti makutu ake akathe kudulidwa nakachimva kuchokera ku fiofane kuti akathe kukhulupirira, moyo wake nakasinthidwa, nakabereka zipatso za kutembenuka mtima. Mu dzina la Ambuye Yesu Khristu ndapempha zonse ndi chiyamiko. Amen. Ndiye mawu athu owerengedwa achokera ku buku limene la Aheberi. Aheberi 11 vesi ya 1. Baibo likuti koma chikhulupiriro Baibo Aheberi 10 vesi ya 1. Baibo likuti, Pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zilinkudza, osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo, sichikhozatu ndi nsembe zomwezi chaka ndi chaka zimene azipereka kosalekeza, kuwayesera angwiro iwo akuyandikira. Ndiye Baibo ikuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zilinkudza. ni mmene chilamulo chilili zokoma zili nkudza zimene zinabwera ngati mzimu woyera umene unabwera pa tsiku la pentekosto paja nawabatiza anthu 120 amene adali mchipinda chapamwamba chija umene uperekedwa ngakhale lero lino kwa wina aliyense okhulupirira unali nawo mthunzi ku chipangano chakale kumeneko, chifukwa tinaona kuti Mzimu Woyera unali usanaperekedwe ku chipangano chakale, koma waperekedwa ku chipangano chatsopano. Ndiye unali ni mthunzi kumeneko. Taona mthunzi umangonyezimiritsa kuwala kwa chenicheni chimene chubwera ngati mwezi ukamawala muja umakhala upereka mthunzi wa dzuwa chifukwa mwezi supereka kuwala pakokha kuwala kuja kumachokera ku dzuwa ndiye mwezi uja umangonyezimiritsa kuwala kwa dzuwa umalalikira mwezi ku mtundu kwa anthu kuti pali kuwala kwenikweni kumene ni dzuwa kumene kukubwera haleluya ndiye a kunyezimiritsa kwa mzimu woyera kunalikonso ku chipangano chakale kumene muli mithunzi, muli zoyimira zosiyanasiyana zimene Mulungu amalalikira za chochitika cha kubwera kwa ubatizo wa Mzimu Woyera pa tsiku la Pentekoste. Haleluya! Ndiye ah, timafuna tione ah, Mzimu Woyera mu mthunzi wa chisindikizo, ntchito ya Mzimu Woyera kuti isindikize okhulupirira. Mulungu kusindikiza amene ali ake, amasindikiza ndi Mzimu Woyera. Aroma 8 akuti wonse amene ali ake a Khristu amatsogozedwa ndi Mzimu Woyera, amasindikizidwa ndi Mzimu Woyera, amachitidwa seal, kusindikiza kuti awa ni anga. Amene alibe Mzimu Woyera si ake a Khristu, Mosasamala kuti kaya ni a mpingo wanji, kaya amavala mayunifomu, kaya ali ndi maudindo ku tchalitchi, kaya anthu amawatenga achipembedzo zedi, koma ngati alibe mzimu woyera si ake a Khristu. Amenewo Mulungu samawadziwa. Mulungu amadziwa okhawo amene ali ndi mzimu woyera amene adasindikizidwa. Ndiye mzimu woyera udaperekedwa n'cholinga chonena kuti utisindikize. Ndiye a, mwambo umenewu, dongosolo limeneli la kusindikiza, linaliko ku Chipangano Chakale kumeneko, ngati mthunzi, pamene a, Mulungu anamuyitana Abrahamu ku dziko lija la ku Kaldeya, la ku Ur, lachikunja, lopembedza mafano. Aleluya! Anali ni milungu yake kumeneko, Abrahamu, yosiyanasiyana yachikunja. Anali munthu osakhulupirira. Koma chisomo cha Mulungu chinakampeza. kuti Mulungu anamuyitana ku kusakhulupirira konseko, anamuyitana kuti achoke mu dziko lake, achoke pakati pa abale ake, achoke ku milungu yonseyo, namulonjeza kuti ampatsa dziko lachilendo. Aleluya! Ndiye Brother Branham akuti umenewo unali mthunzi wa okhulupirira lero lino, pamene Mulungunso kudzera mu chisomo chomwecho amatiyitana ku nyansi zosiyanasiyana za dziko lapansi izi. Mwina ena timakhala oyendayenda na akazi, ena oyendayenda na amuna, ena osuta, ena oledzera, ena oonera zolaula, ni makhalidwe onse ausing'anga, aufiti, anyanga, zikhalidwe zambiri zosiyanasiyana zili mu dziko lapansili, namachita ngati wina aliyense amene akuchitira mu dziko lapansili, chisomo cha Mulungu chimakamuitana munthu amene uja. Chimakhala chisomo, osati ntchito za munthuyo. Palibepo chabwino chimene Abrahamu angadzitamandire, kuti ine ndinachita chakuti chakuti kuti Mulungu aniyitana. Ayi, haleluya! Koma chinali chisomo cha Mulungu chimene chinamuyitana Abrahamu. Chinali chisomo chomwecho chimene chinasankha inu ndi ine okhulupirira, kutiyitana kutichotsa ku nyansi zimenezi za dziko lapansi. Mulungu natilonjeza kuti atipatsa dziko lina lachilendo, limene ni dziko la Mzimu Woyera limeneli. haleluya ndiye mu dziko limeneli abwenzi tiyeni tisamalire kuti tisachokenso tibwerenso ku mafano omwe aja akale zisatilerereke zinthu izi tisabwerere ku masanzi athu amene tidasanza aja anyansi za dziko lapansi koma tikhale mu dziko limeneli okondwa oyembekezera pa ambuye othamanga Liwiro la mpikisano umenewu ni chipiriro, monga mmene Paulo akunenera. Haleluya! Ndiye a, Mulungu atamuitana Abrahamu, Abrahamu anali womvera. Anali okhulupirira china chilichonse chimene Mulungu amamuuza. Anamuuza kuti am'patsa dziko lachilendo. Ngakhale kuti iyeyo samalidziwa dziko, adali asanazione, koma Abrahamu amangomvera, amangokhulupirira. Aleluya! Mwina anthu ena amatha kuyankhula achibale kumene kuti, Iwe Abrahamu upita kuti? Ungotsatira zinthu zosadziwika, azizake, koma iye sanamvere zonsezo. Iye amangomvera chimene Mulungu amamuuza, mmene okhulupirira weniweni amayenera achitire lero lino. Aleluya! Mulungu timangomkhulupirira, bola chikhale chotsimikizika ndi Mzimu Woyera, chowululidwa kwa iweyo kuti ndi Mulungu amene akuyankhula zinthuzi. ndipo chikagwira chikhulupiriro sichisamala kuti kaya otsutsa kuti bwanji icho chimangopita chitsogolo namangolunjika ku chimene mulungu anena haleluya ndiye amangomvera abrahamu anatuluka ku dziko lija loti anabadwira komweko akhali komweko sanasamale zonsezo anatuluka Ndipo chifukwa cha kumvera kwa Abrahamu, Mulungu anapanga pangano ndi Abrahamu lakuti ampatsa mwana, ndipo mu mwana ameneyu mafuko onse a dziko lapansi adzadalitsika. Ndiye chisindikizo cha pangano limeneli, Mulungu adampatsa chisindikizo cha Mzimu Woyera, cha, cha, cha mdulidwe wa mnofu, paja nenatu Mzimu Woyera udali usanaperekedwe. Anampatsa mzindi wa mdulidwe chinali chisindikizo chimenechocho, haleluya, umene uli mthunzi wa ubatizo wa Mzimu Woyera lero lino, pamene tikhala womvera kuchita chilichonse chimene Mulungu akutiuza, osakhala ong'ung'udza, osakhala amakani, osakhala otsutsa, ongokhala odzichepetsa, ophunzira ngati nkhosa, ololera. Haleluya! Mulungu amatitchula ife bwenzi ngati mmene anamutchulira Abrahamu, ndipo Iye amatipatsa chisindikizo chimenecho cha ubatizo wa Mzimu Woyera. Paja taona kuti mdulidwe unali chabe mthunzi. Pokhala mthunzi, chenichenicho chinafika chimene ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. Chifukwa chake ubatizo wa Mzimu Woyera utafika, mthunziwu, u- u- mdulidwe wa mnofu udachotsedwapo, chifukwa tili mu chenicheni chimene ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. Aleluya! Ndiye ah, analinso Stefano ameneyu ku Machitidwe 7 vesi ya 51 akuyankhula kwa Ayuda aja amene anali osakhulupirira aja, amati inu anthu ouma makosi, anthu osadulidwa m'mitima ndi makutu, chifukwa cha kusadulidwa kwa chifukwa chosakhulupirira kwanu mukaniza mzimu woyera. tili modzi eh? ndiye mukhoza kuonadi kuti mdulidwe uja umayimira mdulidwe wa mumtima umene ni mdulidwe wa mzimu woyera weniweni pano situsowekanso tizidulidwa choncho mwa izi zimene sizikhudzana ni chikhristu kaya mudulidwa kaya simudulidwa koma chenicheni chofunika lero linoli ni mdulidwe wa mumtima ubatizo wa mzimu woyera Aleluya! Kuti a, tikhale woduka ku tchimo, ku kusakhulupirira kwina kulikonse, nayenda mu chikhulupiriro, mu kumvera konse ni Mulungu. Ndiye a, ana amene ana, mbewu yonse imene imatsatira imasoweka ilandire chisindikizo chimene cha mdulidwe ya Abrahamu. Isaac onse aja amene amatsatira ana amuna amasoweka adulidwe. Ndipo iwo amene samadulidwa samaloledwa kukhala nawo pa chiyanjano, amakhala ngati akunja choncho. Aleluya! Mmenenso zili lero lino, kuti munthu amene ali osadulidwa, opanda ubatizo wa Mzimu Woyera, sayenera akhale mu mchiyanjano. ni limodzi amene ali a mdulidwe amene ali ni mzimu woyera paulo poyankhula ku 2 akorinto 6 vesi ya 14 ndi 17 akuti kodi uh, uh, okhulupirira ni osakhulupirira akhala bwanji mu mchiyanjano kachisi wa mafano ni kachisi wa mulungu wamoyo akhala bwanji mu mchiyanjano limodzi akuti tisamakhale phathiphathi, tisamakhale goli na anthu osakhulupilila, cifukwa mukati muwaone zocita zawo n'zacikunja, za mafano, akazi, zigololo, kusuta, ndiye inu mumati mnzanga kwambili ni ameneyo, nimakhala naye phathiphathi. Akupatsakoni utitili wakewo. Muona kuti mukamamatilana naye kwambili, pang'ono ni pang'ono inunso muzisandulika, namatenga cikhalidwe ca munthu uti? ameneyoyo. Koma inu mmene muzisankha mnzanu wamakhalidwe abwino, mnzanu amene ali Mkhristu mnzanu, amene mungamalimbikitsane naye pa nyengo za Chikhristu, mungamalimbikitsane naye m'maumboni, amene mungamayankhule limodzi za Ambuye Yesu Khristu zokweza chikhulupiriro chanu, osati akhale munthu woti azizimitsa chikhulupiriro chanu. Aleluya! Nde sipamakhala kuyanjana pa anthu a mdulidwe ni opanda mdulidwe. Palibe kulumikizana. Kacisi wa mafano ni kacisi wa Mulungu wamoyo. Aleluya! Kuteloko tiyeni tidzisankheni azathu oyenela oti asatisokeletse, asatiyambitse makhalidwe a oipa. Cikhristu cathu cimatengela kwambili pa azathu amene timayenda nawo. Ndipo awa amene ali opanda a mdulidwewa, Satana amagwiritsa ntchito kuti atisokeretse pa njira ya Chikhristu chifukwa alibe Mzimu Woyera. Iwo ni kachisi wa ziwanda. Ndiye timasoweka tizikhala osamala ngati Akhristu. Aleluya! Ngati mulibe azanu oterowo, a umulunguwo, pempherani Mulungu akupatseni, koma ajawo mutayane nawo, mabiriji mutchole. Azanga ambirimbiri amene nimayenda nawo kale osakhulupirira pano paso siphathiphathi ayi chifukwa zokonda zidasiyana. Ndachitira mawu Mulungu, ndachitira umboni, sanakhulupirire, sichinavumbulukire ngati ine ndipo tidasiyana chifukwa cha chimenechocho. Ndiye Awa ana akazi awa samapanga nawo mdulidwe koma iwo amakhala kuti adulidwira kumodzi akakhala kuti kupyolera mmaukwati akachita ukwati ndi ana amunawo amakhala kuti nawo ali pansi pa pangano la chisindikizo la mdulidwe lija amakhala kuti ali pansi pa chimenecho monga mmene paulo akuyankhulira 1 timoteyo 2 za mkazi kuti iye adzapulumuka mukubala ndiye taona mzimu woyera kuti ni chisindikizo unali ni mthunzi ku chipangano chakalecho mulungu afuna atisindikize atipatse chizindikiro chimenechi landirani ubatizo wa mzimu woyera ngati mulibe mzimu woyera si wake wa mulungu ambuye akudalitseni tipemphere atate wathu wakumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa chotiyendera motere Dalitsani kulalikidwa kwa mawuwa, amere mizu m'mitima mwathu nakabereka chipatso chake. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tipempha zonse m'chiyamiko. Amen.